ma mg 1 ndi ma mg 2 3 or 4 tabwera kuti ticheze then tikambe za alienation of affection alienation of affection pachichewa tingati chani kuchosa chifundo kuchosa chikondi ili ndi lamulo limene lili m'maiko ena ngati ku usa ku uk ku india ndi maiko ena ambiri eti kalero mene ankapanga lamulo ananena kuti ngati sanctity of marriage kapena tinene kuti the married bed should be undefiled i think ulemerero wa banja ule- ulemu umene wapatsidwa pa banja eti banja lija amalipatsa ulemu wina wace komanso kalero mmene ankapanga lamulo inali nthawi yonena kuti munthu ukakwatira amene wamkwatirayo ndi part of property yako katundu wako mene alili katundu wako ndi chimodzimodzi munthu wamkwatirayo ndi, ndi zinthu zako katundu wako chimodzimodzi mene alili mene zilili mbuzi ng'ombe kaya mene zilili magalimoto property kunena kuti munthu akakubera galimoto ukhoza kumsumira chomwecho amazitenga kuti ngati wakwatira mkaziyo kapena mamunayo ndi property yako ngati munthu wabwera kuzakulanda mkazi kapena mamuna ukhoza kumusumira kuti wandilanda chani property yanga imene ndi lamulo lakalekale loti linakhazikitsidwa ndipo maiko ambiri lilimo koma anthu ambiri satani sadziwa zofunika kuchita kufufuza maiko osiyanasiyana ndiye mchitidwe wochuluka wa umg2 kupanda kusamala nawo munthu ukhoza kuzapanga ku dziko lonena kuti that ujeni law imeneyoyo lilipo kabu- ka- uje- kuti lamulo limenelo likadagwirabe ntchito mukhoza kuzavutikana nalo eti kuti mm, let's say walanda mkazi kapena walanda mamuna wa mnzako nde akusumire kunena kuti wandilanda banja zikumveka ngati zopanda pake eti kunena kuti ah, munthu mamuna salandika mkazi salandika mulamulo limenelolo akuti mamuna ukhoza kulanda mkazi ukhoza kulanda chifukwa amakhulupirira zonena kuti ndizotheka anthu onena kuti ali pa banja palibe banja la perfect aliyense anthu ba- banja lililonse anthu pamakhala mawewewewe nthawi zina not all the time koma anthu amakhala eti moyo nkumapitirira koma amakhulupirira kuti alipo anthu ena amachita ku- kukonza mmutu mwawo mu chiganizo chonena kuti banja ilo mamuna uyo ndikumufuna kapena mkazi uyo ndikumufuna ndikupanga plani kunena kuti ndipange bwanji kuti ndilande ndikuwapanga befriend anthu aja ndikupeza njira yonena kuti amutsakatulepo mmodzi pamene paja mpakana asokoneze banja nkutha zimachitika ndipo chilamulo chimenechocho chikunena kuti zimathekadi nde ndi lamulo ukhoza kumsumira nzako koma ukamsumira sikunena kuti nde kuti ukawina nde kuti munthu uja amangidwa ayi koma amachitidwa fine ndalama zachulu- zochuluka ndalama zake zonena kuti amaonetsetsa kuti suzapezanso mtendere suzanjoyanso ndalama zake zimakhala ma 10 miliyoni 9 miliyoni madola azito awapo nde muziona kuti ah nde ola ndisumire 10 million dollars ndikaitenga kutiko well amapanga zonena kuti let's say unena ine ndilibe 10 million nde ngati ndilibe 10 million mundichita fine ulibe 10 million dollars dollars it we're not talking kwacha ulibe 10 million koma akaba bomalo litenga ndalama zache zimp- limpasa munthu uja eti 10 million ndekuti iweyo uli ndi ngongole ndi boma nde ngati uli ndi ngongole ndi boma khobidi lilonse lomwe iweyo uzipeza azikulanda azingokusiyira zoti uzidya yokwanira kudya chakudya koma otherwise chilichonse ulibe ndiye kuti udzakhala wopanda kanthu moyo wako wonse uzigwira ntchito uzichita serve munthu amene uja wamulanda banja uja kuti ululu umene wamumvetsa iyeyo nawenso udziuganizira ndi kumawumva tsiku lililonse la moyo wako ndiye tikama- tikama MG2 kaya MG3 uko ndi uko just be careful kuti mukupangira kuti chifukwa mudzapangira dziko lolakwika munthu wolakwika akadzatero adzakusumirani ndipo mudzalira mwezo they don't have to prove kuti ayi ndife osangalala pa banja pathu coz anthu ena amanena kuti ayi banja lawo linali ndi mavuto kale coz munthu ngati ali osangalala ngati zili zabwino bwino mamuna sangakayende pano nde amanena kuti ngati samasangalala akanampanga divorce amakhalirapo nji ngati amakhalapo ndiye kuti panali banja ndiye uyo wabwera wadzatani wadzavundula madzi ndipo mvundula madziyo alangike ndithu You don't have to prove that there was a perfect marriage, just that there was some genuine love and affection in the marriage.
makesi enawa onerani kuti just my examples muone mmene zinayendera makesi a alienation of affection musazanene kuti chaka chino sanatiuze ine ndatani ndanena Every time he knew I was out of town, He was coming into town. abambo awa keith king anali ndi akazi awo kwa zakazaka akhala nawo zaka zambirimbiri chilichonse chinali bwinobwino anangodabwa mkazi uja watani wasintha eti iye uja kum- ada- adayang'ana mu foni kupeza z- z- mameseji yani kumpanga confront mkazi uja kumangoyankha zowayawaya Every time he knew I was out of town, he was coming into town. bwanji chikuvuta nchani kenako azabwere tsiku lina kupeza mkazi wasamuka nyumba kumufufuza nkukampeza kuti wathawira kwa chibwezi chija nde anapita kunyumba kwa chibwezi komweko kuti ndikufuna mkazi wanga nde nkhondo mukuiona apa chibwezicho nchomwe chikuwakoka abambowo eh, abambowo mkazi anakakamira anakhala ndi chibwezicho anamusumira his name bamboyo dzina lake keith king anamusumira mamunayo ndipo anawina anawina 9 million dollars sono muganizire kunena kuti chibwezicho mkaziyo sizikumukhuza ngongole ndi ya chibweziyo mvundula madziyo sono akhala no moyo wake wonse sadzakhalanso bwinobwino chifukwa sadzakhalanso ndi financial stability azakhala munthu waumphawi munthu wovutika amampanga kunena kuti asautsike sadzasangalalanso chifukwa cha chingongole chimenechocho basi ali ndi ngongole ndi boma moyo wake wonse unless ayitole pena pake 9 million yo nde a keith awo apatsa 9 million kesi ina iyi amayi awa cynthia shackelford amakhala ndi mwamuna wake zabwinobwino amunawo amagwira ntchito ndi mzimayi wina wake amati amagwirizana akuti a friend mzimayi uja mpaka nahi tsiku lina abwera kuzadya mapanga ngati kuti ndi chinzake ndi cynthia yemweyo cynthia kumangoti akuti ndi chinzake eh, chinzake anthu banja labwinobwino kenako mamuna uja wayamba kusintha zochitika eh, meeting iliyonse kaya kupita ku field akupezeka kuti mzimayi uja wakuntchito uja akupita nawo abambo aja iye uja kumangoti i akapakanana azafunsa kuti ah, kodi mzimayi uyu akupezeka kuti paliponse angopezeka bwanji ayi ayi ndi nzanga chabe timangogwirizana za ku ntchito mosakhalitsa abambo atuluka nyumba akuti akakhala ndi ndani ndi mayi wachibwenzi uja nde cynthia sanayilolere a cynthia anatani anasuma anapereka maumboni nayenso anapeza private investigator kuti amapangadi chibwenzi anthu timakhala bwinobwino koma kubwera kwa mayi uyuyu mtendere wathu unatani mtendere wathu unatha anapanga prove kuti yaya amakakumana m'mahotelo amakatani amakatani you don't have to prove kuti banja lako linali losangalala point ndiyonena kuti ngati winayo sakukondwa akhoza kungochita file for divorce asanayambe kutani kupanga chibwenzi kunja ngati sanapange file for divorce nkuchoka nkuyamba chibwenzi ndiye kuti winayo wasokoneza ndiye mzimayi winayo anachitidwa anamupanga anamugamula kuti alipire 8.8 million dollars mphawi sadzakhalanso nazo ndalama basi moyo wawo wonse adzakhala akumudyetsa ndani kumudyetsa mg1 akati agwireko kaganyu akakaalandira 1000 amukhapa ayichotsapo kuti iweyo ungokhala ndi yokudya yomwe izipita kwawe basi moyo wako wonse nde tikamachita u mg2 3 4 muzingolingalira kuti kodi ndikupangira kuti ndipo malamulo awo ndi otani chifukwa mukhoza kuzakhapidwa nazo ndi chibilu chomulipira munthu chifukwa choti akuti mwambera chiyani mwambera mamuna kapena mkazi dziko mwambiri